Hello. Unu anọkwa ya? Ibu sịrị unu nenebe na ama egwuregwu. Nenebe na ama egwuregwu. Apịkwana aka. na bọtịn ahụ ama egwuregwu atọ ihe amụta ebe aha wụ chief ugochukwu boniface nwiwu ugogbuzuo ọchakee nke izi na kabusa kingdom
na kabusa kingdom ugogbuzuo ọchakee ọchakee kee ngalaba i si n'ala igbo esi m ngalaba imo steeti wee bịa ebee na imo steeti ka i si esi m awụ m nwa afọ isiala mbanọ ugiri ụmụduru arọ ugirinna ugirinna kee aha kee aha aha ezinna gị aha ezinna m ndị nga nwiwu ndị nga nwiwu esi m na nwiwu famili wee bịa e bịala m egwuregwu ile anyị ga-ahụ na naijiria na-agba aghara aghara a na-eme ekwere m ekwe m ekwere m ekwe m na naijiria m na-ajụ ọ ga-adị mma na a haziri ala naijiria hazie omenala jikwa naijiria a kpọrọ konstitushọn hazie ya anya mma ọfụma ka ọ na a sị na ndị ọbụla kewapụ onwe ha ndị biafra ndị oduduwa were
ee ị hụ etu ihe si wee dị ọ bụ na ọ ga-ekwe ụmụnne m ndị awụsa na ndị fulani anyị na ha nọkọrọ ma ndị yoruba ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee anyị etikọ aka ọnụ bulie obodo anyị wụ naijiria elu maka echetara m mgbe m dị ntakịrị ọ na-awụ ị gaa obodo oyibo ga ala bekee gụchaa akwụkwọ ọ lata nga ọ rụma ọrụ mgbe ahụ mpụ na aghụghọ adịghị ego ndị bekee wụkwanụ dọla ma pound sterling 1 dollar wụ 75 kobo 1 pound sterling 1 dollar wụ 65 kobo 1 pound sterling wụ 75 kobo emegidezi emegide ụmụnne m ndị awụsa na ndị fulani na ndị yoruba ya jizi eziokwu wee gwa anyị ọ bụrụ sọsọ anyị nwawa ụmụaka igbo na-akpakọ na-arụkọ na-edozi obodo anyị dozicha obodo ha arigoro n'elu sị na ọ ha ga na-achị ha chịkwanụ ha emenwe anyị ọchịchị nchigbu anyị wee sị mba na ọ wụ na ha achọkwanụ ka ọchịchị rute anyị aka ma ọ ka a na-achịkọ ya ọnụ etu ọnwụna e si wee bata e kee ọchịchị ahụ ọnụ o zuoro onye ọnwụna zuoro onye ukwu zuoro onye nta ọ ka mma na onye ọnwụna gbasara biafra agawanụ ndị yoruba oduduwa agawanụ ndị awụsa ha chọọ ịwụrụ naijiria ha wụrụ gawa ihe adị mma maka a na-awụ ọ na-ewute m na ọ na-awụ enweghị obodo na-enweghị ihe chineke ji wee nye ha ha ga-eji rie nni nọ n'ana chineke nyere ndị niger delta na ndị igbo oil sị anyị were riri mee anyị na-akọkwa ugbo chineke nyekwara ndị ugwu gold nye ha tin nye ha tantalite nye ha bitumen nye ha silver na ihe niile nye ha copper nke wụ na zamfara ha ji copper mana ọ na-ewute m ha bịa ha nwa wụ ndị alhaji ha na-eri illegal ha richaa illegal ị nụ na boko haram jere ebe a je capture ọ wụrụ ebe gold na tantalite nọ ofu alhaji akpọrọgo ha ha capture ebe a na-eriri ya mana ọ wụrụ oil nọ na south east na niger delta ọ wụrụ national cake so ọ ga-akwa- ọ ga-akakwa mma na ha mepekwere nke ha ahụ ka ọ wụrụkwa national cake ha erizina ya illegal na ọ dịghịkwanụ mma na ọ mmegbu ka ha na-emegbu ndị ọzọ wụ ndị Igbo na mmegbu ka a na-emegbu ya dịka m si jụọ gị na mbụ o nwee okwu i kwuru n'isi mbụ ị sị na ndị emechacha ọchịchị na ọchịchị dịbu mma na mbụ mana kịtazi na ndị awụsa na ndị yoruba a na-achị na ndị fulani achị ya ọchịchị nchigbu ọ pụtara na ndị igbo esoghị na-achịkwa ọchịchị nchigbu a ka ọ naanị ndị a na-achịgbu anyị maka ata nwa ọkụkọ e, ata egbe buru ọkụkọ atakwa ọkụkọ buru ụmụ ya gba n'anwụ ji ya mana eji azụ akwachi ọnụ oke biko ị ma na onye ọwụna onye ọwụna pụtaranụ ihe nchigbu ebidokwanụ taa o bidoro since 1950 60 67 eleta anya asọ ọchịchị nchigbu a na anyị achọzi ya ka anyị dọkara lawa onwe anyị ha bịa lụso anyị ọgụ gaa tụọrọ ndị mba ọzọ ashị ha bịa gbube anyị tụkwuoro ụmụnna anyị ashị na ha na-ekwekọta n'ofu ihe wụ ndị nọkwanụ anyị nso ma ndị benue ma ndị plateau ma ndị kaduna ma ndị kogi ha bịa gbube anyị ha egbucha anyị anyị ewere n'onwe anyị na anyị wụ ndị emerigoro emeri maka ha sị anyị no victory no vanquish mana anyị ekweta ewere na anyị wụ ndị emeriri emeri jee kpaa anyị n'azụ nye anyị oche azụ mana nsogbu adị oche azụ ha nyekwara ha nwa ji ebu oche ihu anyị nwa bukwa oche azụ pụtakwa anyị wee mekwa ihe dị n'ihu ha na-amụrụkwa n'aka anyị nwa kọbọ kọbọ ha nyere anyị anyị were ya baa ụba zụchikwa naijiria niile zụkwara ha akwa nye ha ha na-eyi mekwa ha mara ihe i nechakwa enwekwara ndị ugwu nọcha n'ime ahịa na-asụzi igbo anyị zụrụ ha ha bịa ha asa ahụ ọfụma dịkwa ka ndị be anyị anyị zụrụ ha so i nee anya ọ ga-aka mma ndị Igbo a na-emegbu anyị emegbu maka e nwee ebe dị mma ekwesịrị inye onye Igbo ọ ga-arụ ọrụ ọfụma ọ kara ha mma na ha were nye onye Awụsa ma onye Fulani ma onye Yoruba ya achịba ha gaa ebe ahụ ihe ha ga na-eme ka ha gwụ iwe n'akpa ha ọkwa sọsọ ụmụaka Igbo wụ ndị na-awụ ha pụta onye onye- nwa igbo pụta na mba ọ kpata ego na mba onye igbo nọrọ n'ugwu awụsa nọrọ ihe dịka kaduna ma ọ legos ọ bụ ụzọ kpata ego ọhụrụ dị a ọ rụọ ụlọ elu rụọ ụlọ ala before ọ gbadata be nna ya bịa rụọ so ha emega ya jọọ mara ihe ndị nke kịta ụzọ onye kpata ya ebu ụzọ nazie be nna ya jee dobe ịghọtaghị akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya akụ ruo ụlọ igbo wụ igbo n'ama egwuregwu amara onye kụrụ ya Ee, afa m bụ chief Ikechukwu Ugbene ife eji wee malụ m bụ mmiri na-ezoro ọra nke izizi Akegbe Ugwu Ọkụnanọ Ọkụnanọ ịbịa na ama- ịbịa na ama egwuregwu ee biko kedu ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo
ee mụ onwe m bụ onye nkanụ abụ onye Enugu steeti abịa n'ime Enugu steeti abụ m onye nkanụ west local government area of Enugu steeti

nwanne a shịkwa m kwuo nke bụ obu m ọkwa nke bụ obu m bụ ị sị m kwuo a shịkwa m kwuo nke bụ obu m ashị m gị ọ bụ ka ọ ha egbiri ihe niile dị na Naịjirịa bịaghachi anyị nawa na anyị weghe ebe anyị na-ejere ọka kwa mmara anyị chenụrụ ka anyị kwuo eriri oyi ode eriri ọmụ ya ọma edemeri na ya anaghị eji anụ anyị tekwu ka ejigiro ndị ọzọ jigiro na-emegbuwe anyị ihe mere anyị ghara na ha kpandere anyị ma ndị Yoruba ọmụ ma ndị ọmụ ịkpọchara akwa ma ndị Awụsa ma ihe niile niile ha emewe anyị nchụjọrọ na ya ya ekweghị anyị na-egitekwe ka anyị ji anyị chinakwa dị president ọ bụdokwa ụbọchị ha chịkwa na anyị na-ekewa anyị ekewe na ọ bụrụ anyị ekewekwu na ya ga-etupu anyị akpa ya akpa dee ihe constitution ewee ya na-akpọ rotation ndị awụsa chịkwa yoruba achịọ igbo achịọ bụ ka e ji eme na mbụ na ihe anyị mamarị na anyị were Nnamdi Azikiwe were Obafemi Awolowo and ewere Abubakar Tafawa Balewa anyị akpụ 1963 ihe ekwu 1963 ọmụ anyị mekpughe n'ọzọ na anyị na-amakwa ha ọwa na ha aghọgbughị anyị anyị bụ ndị aghọgburu aghọgbu aghọgbughị anyị anyị jekwukwuru ha chigbugigbiri edebe anyị coal anyị niile ha gigbiri ya n'Enugu steeti be anyị a were ego coal anyị rụzụga naijiria niile niile niile niile ha para ego groundnut pyramid ha egi ya n'ugwu awụsa ori ka ego gwụrụ abịachi anyị kpụ ya bịa nawa na anyị ejewe na anyị na

naijiria na-agba kịtịkịtịkịtịkịtị n'ihi na nzọrọ nzọrọ dị iche iche ọ ga-amasị m ịjụ gị nke dị ka nke a ọ ga-amasị gị na na-elebara iwu jikọrọ naijiria ọnụ a kpọrọ constitution ileba ya anya ka ọ bụ na a sị na ndị ụfọdụ chọrọ ikewapụ ha ekewapụ dịka Oduduwa kewapụ Biafra kewapụ na naijiria ke nke ọ dị ka ọ ga-aka mma na-eme a sị ka m kwuoro ife na-afịa ịfado 4 months not 3 months not 2 months sị kewazie obodo a anyị wụ ndị Biafra ka anyị nọrọ onwe anyị onye na-agbagote ife dịka FCT a wụ Abuja ọgba arụrụ kaadị ka anyị si na-eje obodo oyibo onye Yoruba na-agbagote ife dịka Abuja ọgba arụrụ kaadị ka anyị si na-eje obodo oyibo onye ọbụla nọrọ onwe ka udo dị ka anyị nwere onwe anyị o tekwana ekwuwere okwu a n'anya ada ọ bụrọ ife taa so ka ekewa obodo a ya bụ maazị okechukwu nwosu maazị okechukwu nwosu ke ngalaba na ọnụmara okpuru ọchịchị isi n'ala igbo anambra steeti ebe na anambra steeti nnewi north ebe na nnewi otolo na otolo ebe n'ime kee aha ezi ama nna gị ya obiuno otolo obiuno otolo ịbịana ama egwuregwu biko ka m jụọ gị nke dị ka nke a mgbe ahụ ịnọtakwa ịgara ọta akara ee ịgara ọta akara ee ka m jụọ gị ọzọ dị ka ibe ya ịma ile anya n'ala naijiria ugbu a ọ dị ka ala na-agba kata kata kata kata ọ ga-amasị gị ka a sị na e- e- e haziriri ehazigharịrị iwu jikọrọ ala naijiria a na-akpọ constitution ka ọ na asị na ndị ụfọdụ kewara onwe ha dị ka biafra nke nke ọ dị ka ọ ga-amasị gị nke ka mma na si kewa si kewa si kewa na ka ehi jikwo nke a Eh? onye ya nọrọ onwe Ee, onye ọla nọrọ nọrọ onwe nọrọ onwe ya ọhaneze aha m wụ ahanna aha m francis duru chief aha eji aga mba one of osuama biko mgbe ọla o metụrụ unu n'obi lewe ama egwuregwu 247 ma- maka ọ- ọ ga-adị lewa ama egwuregwu 247 ka ọ dịrị gị mma ka ọ dịrị ụwa gị mma ka ọ dịrị ụmụ ụmụ gị mma ama egwu 247 buru gawa jidie ka iji ka m jikwa ke m ji ya dịkwara unu mma
Aha m bụ Azubike.
Azubike onye? Azubike Ifeọnụ. Ifeọnụ.
Kee ngalaba isi n'ala Igbo?
Esi m Anambra. Ebe na Anambra steeti? Esi m Agụata. Ebe n'ime Agụata? Esi m Ezinifite. Ka ebe wụ ama ezi ezi gị aha ezi? Amaekwuru Ụmụobi. Amaekwuru obi.
Ọ ga-aka mma na ahazigharịrị iwu na iwu jikọrọ ala Naijiria a na-akpọ Constitution ka ọ bụ na ndị Igbo nwere onwe ha dịka Biafra wee pụọ kee nke ọ dị ka ọ ga-aka mma ya mere ugbu a dịka ile anya ị ga-ahụ ụwa na-agba katakatazi kee nke ọ dị ka ya aka mma Mba, nwanne m nwoke asị m kwue ma onye kwuo onye nwe ana ekwuchie ya ịhazi obodo a maka ihe m ji sị ịhazi obodo a ahazi ọ ya-adị mma mana nke ndị ya-ahazi ya ọ bụ otu ndị ahụ ka anyị etinyekwa ya etinye mụ na gị so ka m si afụ ya ọ kara mma na ile anya afụ na ndị ọbụla chọrọ ịna dịkwa na chọrọ ịna ha zụta chọrọ ịna denụ ndị igbo ụmụ nwanne m anyị chọkwara ịna because esi ka edi ibe mmadụ eyi eji ikwe ndị isi awụ ndị isi okenye anyị ndị ya-eje ebe ahụ akọba ife ọzọ so ọ ka mma na e kewa e ji nwayọ kewa otu ife a si eme na ana m enene ihe ndị yoruba na-eme ka ha si protest na-agbagharị onweghị onye na-ajụ ha ese onweghị onye na-achụ ha onweghị onye na- police na-agba ha egbe so ọtụtụ otu ahụ ma e ji nwayọ kewa onye ọwụna anọrọ be ya ọ naghị ahụkwa gị na ebe ị nọ ị chọọ ịnọkwa abuja nọrọ abuja ị chọọ ịnọ Lagos nọ Lagos ọ bụzi visa ka a na-agba ị gbara visa mmadụ o mee expire i jee kwụọ ụgwọ ụgwọ a na-akwụ ịnọ ọgụ n'obodo i dobe iwu obodo na-asọ so ọ ka mma na e kewara obodo a because obodo a obodo a adịgo ime ọ dị ime na-achọ ebe ya ka ọ ghara ịmụ ka ọ ghara ịmụ mbọsị mbọsị ọ ga-ajọ njọ e kewa onye ọwụna anọrụ ndị ndị mụ na ha ekwensu mụ na amacha ma ụfọdụ iwu ndị ugwu ndị yoruba naghị mụ na ha ị na-afụ mana obodo erugo ikewa because o nwezi ndị na-emegbu ibe i nee anya na ọchịchị anyị a nọ na position a na-ewe ịfọdụ na ofu ụzọ ọchọghị ndị ihe na na-ewe na-aga ofu ụzọ a bịa na police ofu ụzọ ebekwuwe na army ofu ụzọ a bịa na everywhere navy ofu ụzọ nwanne nwoke ọ ya bụ onye isi onye isi onye isi kwesịrị ịbụ onye onye isi na army ọ ya ka o rute kịta bụ onye Anambra be anyị mana ka ya ewekwenye ya

naijiria sị na ha dị 200 million so obi- ibu anyị buru enweghị akpị na agwọ n'ime ya osikwana agbata because ị watch onye nụ nwaanyị n'atọ mụta ụmụ 25 nwere ike ịbịa 10 or 5 awụrụ awụrụ ndị ọka ọka ọkaliogoli mana ị nụọ ofu nwaanyị mụta ụmụ 5

ọ dị ka gị na ihe ị na-eme ihe nnụnụ ịmụ nnụnụ ọ bụrụ na i nee anya ị hụ na ụwa anyị nọ bụ ụwa ụmụ nnụnụ Ọ ụwa ụmụ nnụnụ O- onye ụwa ị bịa n'ama egwuregwu biko o nwere ajụjụ dịgasị m chọrọ ịjụ gị mana tupu m jụọ gị kee ebe i si n'ala Igbo abụ m onye Anambra steeti bụrụ onye Ọkụzụ
ebee n'ime Ọkụzụ abụ m onye Ifite Ọkụzụ onye Ifite Ọkụzụ ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị nke dị ka ibe ya ị hụ ka ala Naijiria dị Naijiria na-agbaghara aghara ọ ga-amasị gị na e nwere biafra ka ọ bụ na a hazigharịrị iwu jikọrọ naijiria na-akpọ constitution kedu nke ka mma ọ bụ na i nee anya n'ive na-eme n'obodo a ị vụ na a sị na anyị hazie ya na ive na-eme na ka anyị na-emekwa anyị ka anyị na-eli mpeli ma ọ bụ na uche chineke mụ ya-asị ka anyị naakwa na biafra a ka ive niile a na-eme onye ọbụna bilibia m sị gị bata ị bata m sị gị abatara ị ma na ị ya-anọ be gị ma i mezie mistake bata ma m asịrọ gị bata ị ya-anakwa mmụọ hoo ha aha m bụ maazị Chijioke Ndibe maazị Chijioke Ndibe kee ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala Igbo esi m ngalaba Enugu steeti Oji River ebee na Oji River Ugwuọba ebee n'ime Ugwuọba ụmụ arụ onye ụmụ ya nọ n'oji river ugwu ọba ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị ị ma o nwere ka ala naijiria si agbaghara aghara ugbu a ọ ga-aka gị mma na emezigharịrị iwu jikọrọ ala naijiria a na-akpọ constitution ka ọ bụ na ndị biafra nwere onwe ha kee nke ka gị mma ọ ya-aka mma na iwu naijiria na edeziri ya ọfụma ahazigharị ka onye ọbụla nweta oke ruru ya ee ka onye ọbụla nweta oke ruru ya ka ọ dụrụ nwoke mma dụkwalụ nwaanyị mma ka a ghara inwe ọgba aghara ka ọgba aghara ghara ịdị maazị obiefune maazị obiefune onye nwonye maazị obiefune nwonye kee ngalaba i si n'ala igbo esi m na ngalaba Anambra steeti ebe na Anambra steeti Amichi Nnewi South Amichi Nnewi South ebe na Amichi kee ebe n'ime Amichi ebenatọ ebenatọ
ebenatọ amichi ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị i lee anya ị ga-ahụ na o nwe ka ala naijiria si agbaghara aghara ugbu a nke a bụrụ ajụjụ anyị n'ama egwuregwu taa ọ ga-amasị gị na ahazigharịrị iwu jikọ obodo naijiria nke a kpọrọ constitution ka ọ bụ na anyị- n- na- ka ọ ọ bụ na ndị igbo nwere onwe ha dị ka ndị biafra ha wụ kedu nke nke nke nke gị ka ọ ga-aka mma na emere
ị ma na i lee anya n'ihe gbasara iwu naijiria ịhazigharị ya o tee a na-ekwugheri and ndị a ị fụrụ nọ n'isi achọghị ka a hazie ya so ugbu a ihe dụzi mma na-abụ e gbuwaa onye ọbụla na-abụ ya oke nwere onwe onye ọbụla nwere onwe ya laara onwe ya Ukpa- eh, maazị anayọ ọdịnihu

iko nwere ihe a sị ka a jụọ taa ị gara i lee anya ị ga-ahụ na ọ dụgo obodo naijiria na-agbazi aghara aghara n'ihi nghọtahie a na-enwe n'ala naijiria ka m jụọ gị ọ ka mma na nnwere onwe nke biafra na enwere onwe anyị dịka na ndị igbo nwere onwe ha ka biafra ka ọ bụ na elebara omenala iwu akwụkwọ iwu jikọrọ ala naijiria ọnụ nke a kpọrọ constitution elebara ya anya degharịa ya ma rụgharịa ya ka ọ na ndị igbo lagwara onwe ha kedu nke ọ dịkwa ya ka mma Ee, nwanne m nwoke mantị nwata bụ ihe si anyị- si anyị ebe n'akwa ee nwa nwa a mụrụ ọfụụ kwa a mụọ nwa ọfụụ ọ- ọ- e bido nyebe ya ala e nyesie ya ala ọ dọwa- ọ- ọ dọwa ọdụ ọ dọchaa ọdụ gbewe igbe o gbechaa igbe bido gaba ije ka ọ na-egbo n'ibu ya sị ha ya sị ha aga n'ije isi na-aga isi na-aga n'ije iji onwe gị ee ee ị lapụkwu ya ka ọ gaa ije kama ị ga-asọ nwoke ị lapụ ya ka ọ gaa ije ọ gala ije gị nwoke nwa bụ onye na-eduye nwere n'onwe gị ya nwere nwerekwuo onwe gị na ịmaga ihe na-eme na be anyị na obodo a na-akpọ obodo a na-akpọ naijiria i nezie anya kịta ya na enweghị ebe na-emekọta gbaziri gbaziri onye ọbụla ya mmiri ọ gbara onwe ya mazụ anya ya mazụ anya ya kpasara sị ka akpasa Jehova nọ n'elu igwe na ọkwa ya ọkwa ya ga-agbatazi ọgụ a abịa ga ọgụ a na be ndị gọzi ihe na-eme kalele ihe na-eme kalele ọ bụ nnọọ ya ka ọkwa nnọọ ka anya ka a wee mee ọrụ mma nna m makwasị na na na ọ dụrọ mma ọkwa nnọọ ka ka ka asị nnọọ ka ka e- e- etiwa ka onye ọbụla nwere onwe ya ọ bụrụ na naijiria ụsọ ọ bụrụ na asị naijiria were were country emeli ya ụmụ gị ọga country emeli ya wee nwere onwe ya na ọ bụrụ na ya wụ nwa a kwọ n'azụ ike agwụsị gị gị lapụsị ya nka were kpa ngaba esi mba esi mba mba n'ihi a kwọrọ m n'azụ ịmụata gị nwa kwọ m n'azụ na m na-anabanye na-agbagharị n'azụ adị na ntaghara n'azụ mana njọ gbajie gị ukwu gbajie gị ukwu
emenike emmanuel kee ngalaba i si n'ala igbo anyị ebee na enugwu ka i si ebee na enugwu ezike a bata na igbo eze afa obodo m bụ inyi ị bịa n'ama egwuregwu biko i lee anya ị ga-ahụ na o nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya na-agagharị na-eme n'ala ala naijiria anyị ugbu a nke dịka biafra na imezigharịkwa akwụkwọ iwu jikọrọ ala naijiria nke a na-akpọ eh, constitution n'olu bekee kedu nke kedu nke ọ dị gị ka ọ ya-aka mma ọ ga-adị m ikwe ọ biafra ga-aka mma na e nwetara ka ọ ga-aka mma na e megharịrị iwu jikọrọ ole ala naijiria ka onye ọbụla nweta ihe nrite ruuru ya maka ọ ya wụ ihe so n'ihe na-akpata okwu na ụka ndọrọ ndọrọ niile a na-enwe na ala naijiria ka nke ọ dị ka ọ ya-aka mma
ife dị n'ime ya nwere ọ bụ ife kpatara ife ife kpatara ife onye ọbụla kwuru sị na ya chọzi ịnọ ebe a na ebe a adịghọrọ ya mma dịka etu mba ụwa si wee mee na onye ahụ kwesịrị ịnọrọ onwe ya inwere onwe ya na onweghị ihe mgbagha dị na ya
ya bụ ị na-akwado ka ndị Biafra nwere onwe ha ebe ọ bụ na ihe kwesịrị irute anyị na a gaghị enye anyị o nwere oge ndị ọkaiwu ndị ọkaiwu ndị nke obere a na-eme nzukọ a jụọ sị ndị chọrọ nkwado South East ha welie aka elu ndị chọrọ nkwado weliri aka elu mana e mesịrị a sị ndị na-achọghị nkwado welie aka elu maka na ha ka bu ibu a sị na a gaghịzi emepe be anyị so o nwere onye ọ ga-adị mma na ife a na-enweta n'obodo gị na na na ewere ya na-emepe obodo ọzọ agụụ agụụ a na-agụ gị ma ọrụ pụta agaghị enye gị ọrụ onye ahụ ga-anọrọ onwe ya ọ bụrụ na ọ wụ ọnwụ ka ọ ga-anwụ ka ọ nwụọ ọnwụ aha m bụ Dan Nwankwọ danị Nwankwọ nwankwọ ke ngalaba i si na okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala igbo esi m Anambra steeti ebe na Anambra esi m Njikọka lokal gọọmenti ebe n'ime Njikọka bụ Enugu Agidi ee eh? Enugu Agidi ke aha ama nna gị ma ọ rute chọrọ gị rute n'ama nna gị ke ebe ọ esi m etiti etiti mm. e, eh? Obinagụ Etiti Obinagụ Etiti ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị ihe dị ka nke a i lee anya n'ala Naijiria ugbu a ị hụ na Naijiria na-agba kata kata kata otu ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ na na ọ ga-aka mma na e meziri iwu jikọrọ Naijiria nke a kpọrọ constitution ụfọdụkwanụ si na mba na ike obodo agwụla ha na a chọziri inwe biafra kedu nke ọ dị gị ka ọ ya-aka mma n'ime uche obi nke gị ee a sị m kwuo
n'ime uche obi m ihe anyị edebe mmegharị constitution a na-akpọ restructure ka ihe gaara ma onye ukwu ma onye nta ma onye nọ n'etiti enwee ihe ndị oyibo kpọrọ equal right and justice so that ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ọ bụrọ onye gụchaa akwụkwọ na-achọ ọrụ e were nye ndị na-agụrọ agụ onye ọbụla nweta ebe ọ na-eri nri mesịkwa arụ wozie gbasara gbasara ihe gbasara ma na-eke ma na-ekewa ihe ndị a niile bụ gịnị o nwe ndị a napụrụ nri n'ọnụ nye ndị ọzọ ma debe ndị ọzọ n'agụụ ma ọ bụ ihe wetara ihe ndị a niile abụ m Judith Emmanuel Judith ke ebe i si n'ala Igbo esi m Enugu steeti ebe na Enugu steeti Oji River ebe na Oji River Achi ebe n'Achi Agbadala kee aha amazi ama nna gị Amagu onye Amagu ka ị wụ ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị nke dị ka ibe ya eme i lee anya ị ga-ahụ na o nwe ka obodo Naijiria si agba ghara ghara ugbu a anyị na-ajụ na-asị ọ ga-aka mma na ndị ọbụla nwere onwe ha dịka ndị yoruba na-achọ nnwere onwe ndị biafra na-achọ nnwere onwe ka ọ ga-aka mma na a hazigharịa iwu jikọrọ naijiria a kpọrọ constitution e mee restructure hazigharịa iwu jikọ naijiria ka obodo dị mma ọ ke nke ga-aka mma ọ na a haziri iwu a ka anyị nọkọ ọfụma ka ọ na onye ọbụla nwere onwe ya ke nke i che na ọ ga-aka mma ihe ya-aka mma ma achọrọ m na a nọkọọ a hazie ya onye ọbụla abịakọta ọnụ ebe ide naijiria ya akwụdokwa ọfụma eji wee mara m chief onye na nke chief onye na nke ya eji wee mara m chief onye na nke ya ee eh, biko ke ngalaba i si n'ala Igbo ke ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo abụ m onye Enugu steeti ebe na Enugu steeti esi m Oji River local gọọmenti ebe na Oji River local gọọmenti i si ke ebe wụ ama nna gị e, ama nna m bụ Awlaw na Oji River local gọọmenti Enugu steeti ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị i lee anya ị ga-ahụ na o nwe ka naijiria si dị na ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ ga-aka mma na ndị biafra nwere onwe ha ka ndị oduduwa were onwe ha ụfọdụ sịkwa na ọ ga-aka mma ka naijiria nọkọ ọnụ anyị wee na-ajụ sị ọ ga-aka mma na anyị lebara iwu jikọrọ ala naijiria ọnụ a kpọrọ constitution anya mee restructure ka ọ ga-aka mma na ndị ọlara wara onwe ha kedu nke ọ dị ka ọ ya-aka mma na e mere ihe mere bụ na ihe ọbụla bụ uche chineke ya mee na nọ ihe m na-aza na ya bụ ajụjụ maka na m nwere ike ịsị na ọ ka e mee otu a ma e mee otu a ọ yara dị otu a so uche chineke ka m na-asị ka o mee ma onye na-ekpe ekpere chi- ị na-ekpere chineke ekpere na ugbu a ka ihe ọ na-ekpere chineke ka o mee ka nke wara ga-agwa chineke ya mee ihe ọha ya m na-ekwu na let the will of god be done ị sụwala be- ị sụwala na bekee ị sụwala bekee
uche chineke meenụ aha m Innocent wụrụkwa Ozemenam n'olu Igbo Innocent onye eze Innocent Ozemenam eze ị bịa n'ama egwuregwu biko eh, kee ngalaba i si n'ala Igbo ah, mụ awụ nwafọ Imo steeti na mpekere Ọkigwe kee ebe ama nna gị si ebe iwe ama nna gị abụ ebe ị lawa ụlọ na ị laruo ya wụrụ ama nna gị kee ebe ọ ah, village m ka a na-akpọ Umuduru ebee na Umuduru kee aha ama nna gị local gọọmenti Ọnụimo local gọọmenti Ọnụimo local gọọmenti ezi ya ezi nna gị wụ imo ụmụduru egbeagụrụ ụmụduru egbeagụrụ egbeagụrụ ị bịa n'ama egwuregwu biko a ga-ajụ gị nke a biko i lee anya ị ga-ahụ na o nwe ka ala naijiria dị ugbu a ala naijiria na-agba kara akara ụfọdụ si na ndị ndị ofe mmanụ si na ha na-achọ inwere odudu oduduwa gbafuo ndị ka sị na ha chọrọ iwere biafra ndị ka sị mba ka ala akwa ọ wụrụ arewa ee biko a sị m a na-ajụ ọ ga-aka mma na onye ọla gbakasịrị otu a ka ọ ga-aka mma na a hazigharịrịkwara iwu jikọrọ naijiria ka naijiria dịkwa ka ofu kedu nke ọ dịkwa ya-aka mma eziokwu ị sị m kwuo n'uche m ihe gbasara biafra na-agụ anyị agụụ because mmegbu ndị a na-emegbu anyị akarịgo Eh, ebe ọ wụ na ndị awụsa jidere obodo anyị wụ naijiria na-agbari ya emebi ya ebe onye iwe ọjị ndị na-achị achị na ọkwa niile nọ onye awụsa nwere ya e jide ndị igbo zọpịa ya ọ na-ewute anyị ka ọ dị ukwuu. so ọ bụrụ na a ga-enye anyị ya bụ biafra ọ dịga bịara ọkwa ya anyị ga-aleke ya aha m bụ maazị Ọdịnakachukwu Emmanuel Ọnụọha Maazị Maazị Ọdịnakachukwu Emmanuel Ọnụọha kee ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala Igbo
abụ m onye Imo steeti bụrụkwa onye Atta nke dị na Ikeduru local gọọmenti area of Imo steeti n'imo steeti n'imo steeti Ni ka ebe ahụ wụ ama nna gawa erute ịkpọ cheche ịhụ gị na- abụrụ gị na- abụ m onye ụmụọnụ ọcha ọpara na ezeala na atta nke dị n'ime ikeduru lokal gọọmenti area Ee, i lee anya na naijiria ugbu a e nwere ka ala naijiria si na-agba kịtịkịtị ụfọdụ sị na ọ ga-aka ha mma na e kewara obodo a ugbu a ka ndị arewa lawa ka ndị oduduwa lawa ka ndị biafra lawa ụfọdụ kwa sị mba na e kewakwa na a ga na-ebikwa ka a na-ebi maka ọ ndị alakwa ha ga-achịwakwa ihe a na-achịkwa ị ghọtara ụfọdụ sị na ọ ga-aka mma na a hazigharịa ọnọdụ iwu jikọrọ ala naijiria ọnụ na ọ ya ga-aka mma kedu nke i chere na ọ ga-aka mma na ọ wụ na e mere mụ na onwe m bụ M- maazị ọdịnakachukwu emmanuel A- enwetụrụ m ohere ịgụtụ akwụ- ogo obere akwụkwọ so mụ na onwe m na-ekwu ime ka udo dịrị n'obodo anyị a, e nwe ihe a na-akpọ constitution Mhm. ọnọdụ ihe e nwe ihe a na-akpọ constitution ọ ga-aka mma ka anyị gachikwa back to that our constitution mara ebe e nwe a na-eri mperi n'ime constitution n'ime constitution anyị e mezichaa mperi mperi ahụ e nwe n'ime constitution anyị naijiria ga-adị mma e nwe ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ba- ịbalance ihe ba- ịbala equity nwanne nwanne ma mma nke abịa gosi mosmo e nwe a na-akpọ equity e nwe ihe a na-akpọ equity na naijiria ebe udo ga-adị ndị ugwu ewere nke ha ndị igbo ewere nke ha ndị yoruba ewere nke ha etakwa udo achịa but ihe na-eweta nsogbu bụ ofu ndị bịa ha ya ka ha rikọtacha ihe niile e nwere na naijiria so ndị nke ọzọ e nwe ndị a na-akpọ ha e nwe ihe a na-akpọ minority ndị minority ahụ iwe na-ewute ihe a ọ na-ewute ha too much but a bịa balancechaa the equity ndị ọbụla ewere nke ha udo ga-achị na naijiria ya bụ ọ ga-aka mma na a hazigharị naijiria karịa ikewasị eh, mụ na onwe m wụ maazị ọdịnakachukwu ọnụọha wụ amarago m ihe ọchịchị nyere adị ka m gwabegoro before enwere m ejichi m enwere m ohere wee gatụ agwụ aruo mahadum so amatụ m ihe a na-eme na naijiria so m na-ekwu ka udo ihe ga-eme ka udo chịa naijiria wụ ọ wụ ihe gbasa gbasa gara awụ ga-awụ isiokwu ọ wụ ịm- ihe m kwuru mbụ ihe a na-akpọ equity to balance the equity to balance every ime ihe niile ka ọ nọ nọ nọ ụzọ ọha ka udo achịa ahụ josephat nweke nwoye nweke josephat nweke nwoye nwoke ee abụ igbo nwoye nweke kee ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala igbo abụ m onye abba onye onye abba njikọka lokal gọọmenti anambra steeti ị bịa na ama egwuregwu kee ọnụmara ama nna gị ọ wụ na a sị ka a lawa ụlọ kee ebe wụ ama nna gị ama nna m njikọka abba abba abba dị n'ime njikọka abba ee ka m jụọ nke dị ka nke a i lee anya n'ala naijiria ugbu a ọ dị ka naijiria na-agba kata kata kata kata kata ụfọdụ na-akọwa na ọ ga-adị oke mkpa na ọ wụ na e kewasị naijiria ka ndị arewa alawa ndị oduduwa alawa ka ndị biafra alawa ka onye ọla nwere onwe ha ụfọdụ kwa sị na mba na ọ ga-adị mma na ọ ga-adị mma na a hazigharịrị iwu jikọrọ ala naijiria wụ kọnstitushọn anyị ka e nwere ike mee egbe bere ugo bere nke sị ibe nke sị ibe ebela ya egosi ebe ọ ga-ebe na ọ ihe ha chọrọ ka a hazie na ọ ga-aka mma na a hazigharị iwu nke akpọrọ kọnstitushọn jikọrọ ala naijiria ọnụ na ọ ka mma karịa ịsị na ekewasị naijiria kedu n'uche gị ke i chere ọ ga-aka mma n'ime ha abụọ ka aka mma maka ndị nna nna anyị mgbe ochie ha biri ụwa ọfụma ife ọbụla anyị eme e mee ya n'usoro e si n'ebe a wepụta ọchịchị si n'ebe a wepụta mee ife niile ozuo onye ọbụla yọta eme ya n'ụdị ọ ya adị mma mana kịta a na-emezi ya esi ovu ebe ekpokọta ndị ọchịchị so ndị ọzọ a na-ewezi iwe n'uto gịnị na emerọ ya ka o si wee kwesị ekwesị ọ ya akpata ọgba aghara ji adịla ọ ya amasị na ọ na-eme ya mee ya ndị ọbụla eketa oke nke ba ee ọ ya aka mma ọ ya aka mma karịa ikewa ekewa ee na ọ ka mma na anyị anyị hazigharịrị iwu jikọrọ ala naijiria nke akpọrọ constitution megharịzie reform na restructure ka naijiria nwere ike na nwa ya na mmụọ nsọ wuru ibe so anyị nwa n'onwe anyị ya emekwa ụdị ya ọ ya adị mma ọ ya adị mma afa m bụ maazị Nnamdị Ekweọba maazị Nnamdị Ekweọba kee ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala Igbo
esi m Ụmụeze Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West Anambra steeti Anambra steeti kee aha ama nna gị
ụmụ aneke ụmụ aneke ị bịa na ama egwuregwu ka m jụọ nke dị ka nke a mgbe i lee anya n'ụwa ugbu a o nwe ka naijiria si na-agba kata kata kata ụfọdụ sị na ọ ga-amasị ha na ekewasịrị ala naijiria ka ndị ndị arewa lawa ndị oduduwa lawa ndị biafra lawakwa ke ha ụfọdụkwa sị na mba na ekewakwana ya a ga na-ebekwa ka a na-ebe mana ọ ya aka mma na ha bịara hazigharị iwu jikọrọ ala naijiria ka onye ọbụla mara ihe ruru ya n'ala naijiria kedu nke i chere ọ ka mma Ee, nke ọbụla a ga-eme udo wee dị mana nke ga-akatụ mfe ime bụ imegharị iwu ji naijiria imegharị iwu n'ihe gbasara nchekwa n'ihe gbasara ọchịchị ị na-aghọta emegharị iwu n'ihe gbasara nchekwa mere- emegharị iwu n'ihe gbasara ọchịchị ihe na-enye nsogbu n'obodo a bụ ebinye aka ma atụọ atụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-ekwesịrọ ịnọ n'isi anọrọ n'isi anọgide onye gbara onye nke ịnọ apụta bụrụ onye nke mbụ ọ na-enye nsogbu ọ na-enye nsogbu Ha.
Hell, aha m bụ maazị edward ejike enonwu enu enonwu yes ahụ ha si were igbo gwa m ihe kpasụla m iwe iwe na-ewe m na ihe anwụ na-achị nwanne m oh. biko kee ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala igbo esi m from Enugu esi m ngalaba Enugu ebe na Enugu Ọgwụ lokal gọọmenti ebe na Ọgwụ ka i si Ihe Ihe Shikeaguma mvene Ihe Shika eh, Ihe Shikeaguma kingdom ebe i si ebe ahụ ama nna gị Ị- eh, ị bịakwala yes Em, i lee anya na- n'ala naijiria na ị ga-ahụ na naijiria na-agba katakata ụfọdụ sị na ọ ga-aka mma na a kpọwara obodo ụzọ atọ ka ndị Oduduwa alawa ndị biafra alawa ndị Arewa alawa ụfọdụ kwanụ sị na ọ dịghị mma otu a na o kwesịrị ka a bịa hazigharịakwa iwu jikọrọ naijiria nke a kpọrọ constitution a hazigharịa ya na ọ ga-aka mma naijiria kee nke i che na ọ ga-aka mma na ọ wụ na e mee ya na ọ ga-aka aba uru ma dị mkpa n'uche nke mụ a sị m mụ kwuo aya m achọ ka a hazie ihe a ndị oyibo kpọọ constitution Hmm? Eh, ma ihe a ha kpọọ referendum ka a hazie ya ka a malụ ka a ga-esi wee na-eme ya onye nke a chịtụkwanụ onye nke a chịtụkwanụ ya wee bụrụ na ihe a na-eme na-aga ọfụma e, ka ọchịchị zuo oke maka na ọ bụrụ na a hapụrụ ya ofu onye otu a na-abụ e kechaa ọkwa dị n'ime obodo anyị bụ naijiria ọ bụrụ otu mpaghara bụ ihe na-ewerucha ihe niile dịka chief of army staff chief of eh, ị mago ndị nnukwu nnukwu ọkwa dị n'obodo ọ dịcharọ mma Ọ- ọ- ọ- ọ- ọ na-amasị m ọ ga-amasị m ka e- e- e- e gbuwaa ihe anụnwa ka o zuo onye ọbụla ka e wee na-arụ ọrụ ka ọ dịkọta ọnụ ịhazigharị iwu jikọrọ ala naijiria ga-aka gị mma ya ịhazi iwu jikọtara naijiria ga-aka anyị mma ekwa m wụ ude wachi oke ude wachi oke kee ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala igbo esi m na Enugu steeti na obodo a na-akpọ Nsude n'Udi local gọọmenti area ị bịa na Nsude awụ m onye ugwu akụrụ ugwu akụrụ dị na o- na okpuru Nsude ị bịa ugwu akụrụ awụ m onye ụmụagharaba na ugwu akụrụ village na Nsude area.
ị bịana ama egwuregwu Em, biko mgbe ị dị ntakịrị ọkwa ị gara nke a na-akpọ ọta akara aga m ọta akara ee tupu m jụọ gị ihe gbasara ọta ka m jụgodu gị ụfọdụ sị na naijiria na-agba aghara aghara ugbu a otu ọ na-agba aghara aghara ụfọdụ sị na ọ ga-aka mma na ọ wụ na e kewara obodo a ka ndị Arewa lawa ka ndị oduduwa lawa ka ndị biafra lawa ụfọdụ kwanụ sị mba na a lawakwa otu a na ihe na-emekwa ka na-ebi mekwa ọkwa ndị a chụpụkwara ndị emegasịkwara ha ga-alakwa ebe ka ha megasịkwa ha na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na a bịa bịa hazigharịa akwụkwọ iwu akpọrọ constitution jikọrọ ala naijiria hazigharịa ya ka ọ dị mma na ọ ga-aka mma kedu nke iche na ọ ga-aka mma ọ na-ekewara ka ọ na-ahazigharị iwu naijiria ka naijiria jiri kazi ya dị ọfụma kedu nke iche na ọ ga-aka mma asị m kwuo aja m asị na ọ ga-aka mma ka onye ọbụla naa be ya onye ọbụla chịwa ndị be anyị chịwa ndị be anyị ndị ugwu chịwa ndị ugwu ndị ofe chịwa ndị ofe ka udo dị n'obodo ka udo ọ ya gị ga-eweta udo n'obodo anyị mana kemgbe anyị na-anọ na-achị ndị be anyị anaghị achị ọchịchị anaghị elu ndị be anyị aka ọ ja-aka mma ka onye ọbụna ndị ọwụna na-aje chịwa be nke ha afa m bụ nwagbuo onyekachi nwagbuo ya ndị mmadụ ji mara m ebe a bụ kachi kachi ị bịa na ama egwuregwu biko ọkwa ị wụ onye igbo ọfụma ke ngalaba i si n'ala igbo ee esi m ngalaba anambra ebe na anambra steeti n'aguata ebe n'aguata n'umuchu esi m n'ọzara akụkwa ị bịa n'ọzara akụkwa ị chọọ be ndị be nwagbuo ị chọta be ndị be nwagbuo ị balute be innocent nwagbuo i lute be innocent nwagbuo ị jụ ese kachi jụọ ese kachi i lee anya n'ala naijiria naijiria na-agba kịtịkịtị ụfọdụ sị na ọ- ọ ga-aka mma na ekewasịrị naijiria ka ndị arewa lawa ka ndị oduduwa lawa ka ndị biafra lawa ụfọdụ kwa sị na ọ ya-aka mma na elebakwara anya na akwụkwọ na ọnọdụ iwu jikọrọ ala naijiria na ọ ya ga nke a kpọrọ eh, constitution review na ọ ya-aka mma na emere ya kedu nke iche na ọ ga-aka mma ọ na-elebara anya na ọnọdụ iwu jikọrọ naijiria ka ọ na-ekewasịrị ala ka onye ọbụla lawa kedu nke ọ dịkwa ya aka mma na emere Em, nke ọbụla emere dị mma kama nke kachasị mma n'uche nke m o, n'uche nke m bụ sị kewaa onye ọbụla buru nke ya lawa ndị Igbo be anyị ekene m unu afa m bụ Zack Orji onye eji ife onyonyo ndị Nollywood wee malụ ana m asị unu kilibenụ ife onyonyo a na-akpọ ama egwuregwu kilisienụ ike maka na ọ magbulu onwe ya hmm? ekene m unu mma mma nụ ndị Igbo be anyị